ị ga-adị n'ụlọ ndị na-esu anyị imi ihe anyị na-eme adịghị mma ndị osu imi akọkwala ha ihe a na-eme adịkwala mma ndị na-amụ anyị amụ si anyị ga-agba aka lọta ndị ọkọ ọnụ akọkwala ha akụ ha ga-alalu igbo ndị ọma ana m ekene unu igbo bụ igbo eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị na unu nọsị mma ọ ka bụkwa ada unu nwaanyị ngozi mmadụ onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV Igbo niile asị m ka ahịa na-anọ ọzụzọ n'ala Igbo kọstali gị ihe ọma ehe ndị be anyị ọ nwere otu news m fụ kịta m sị ka m wepụta achọbụgo m ime vidiyo maka kwuo maka ihe anụnwa mana enwebeghị m ohere mana mgbe m bịazi bịa afụ nke anụnwa m sị mba ka m were ohere a kwukọtazie ihe a niile ee ehe ya bụ news bụ na Ọhaneze ndị Igbo bụ otu ndị na-ekwuchitere Igbo ọnụ ha na ha na-ekpupụrụ ndị naijiria army okpu ekene ha ekene pụrụ iche mbọ ha gbalụ ka ha si wee gbaa nnọọ mbọ na ha agbaka mbọ iji wee mee na udo na nchekwa dị n'ala igbo hmm? ya bụ na ha agbaka mbọ to restore peace and security in the south east ọ ihe a ka m chọrọ ka anyị nebenụ anya ihe m ji sị ka anyị nebenụ anya na ihe anụwa bụ maka na vidio nke izizi m chọrọ ime bụ oge anyị fụlụ ozi atụsala ozi na Nigerian Army jidere 20 something people na Imo steeti including nwatakịrị dị afọ iri na ise 15 years old wee sị na ndị anụnwa bụ ndị IPOB ESN na ọ hanwa bụ ndị jejeje gbaa ee eh, ụlọ ndị uwe ojii ọkụ na omuma gbukwe ọkwa omuma bụ ihe a ọ nwere obodo ahụ mana echetazighị m ma gbukwa otu onye onye isi ndị polisi ebe a e wee jide ndị a wee gosi anyị na ndị anyị na ha afụ ebe anụwa kịta na ọ ha bụ ndị IPOB bụrụ ndị ESN ndị jejeje mụnye nyabụ polisi ọkụ ndị so na ndị e jidere bụ nwa 15 years asịbụgo m ka m mee vidiyo ajụjụ m dị ịbụọ ajụjụ m nke izizi bụ ọ bụ na o nweghị onye ga-akpọdo na hope ụzọdịmma oku wee jụọ ya ọ bụ gịnị na-eme n'imo steeti ajụjụ m nke ịbụọ wee bụrụ unu achọla ịgwa m na ụmụ okolobịa anọọzi n'ala igbo nke na ndị ipob ga-ewelu nwa 15 years weli ya tinye ya n'ime esn nke a bụ iji wee gosi unu na ndị anụwa kpọrọ onwe fa Nigerian eh, military na ikikere nke ndị Igbo gọvanọs nyere fa ọtụmadị Hope Uzodimma batalụ n'Imo steeti na ala Igbo wee na-ekpochisi ụmụ okolobịa anyị onye ọbụla ha fụrụ anya na njọ ejidego gị onye ọbụla ha fụrụ mgbe ha chọrọ ijide gị ha ejidego gị ejide gị akpọchie gị achọ otu ebubo ebo gị ha chọrọ ịma ma imelie ma imerie nya bụ fọ ha wee sị na nwa 15 years so na esn nke a ga-edo oke na ngwere anya na ndị niile a na-aparedi sị gị n'ọ ndị esn n'ọ ndị eh, unknown gunmen n'ọ ndị ipob na ndị a abụghị ndị ipob na ndị a abụghị ndị eh, ndị unknown gunmen na ndị a abụghị ndị na-aga agba polisi ọkụ ajụjụ m ọzọ wee bụrụ ọ kpatalụ na ndị na-achị ala igbo achọbeghị inebanye anya na ndị anụwa ihe a na-eme n'ala igbo ndị a na-aga agba polisi ọkụ malụ n'ezie ebe ndị a bụ ka anyị nọ nnọọ jide nnọọ n'ime obi anyị wee wee wee kpebie kwelu sị ee n'ọ ndị Eastern Security Network bụ ndị na-eme ihe anụwa anyị sị na ọ hanwa na-eme ha ndị a a na-ejide kedu ka anyị si malụ n'ọ ndị a these innocent people a na-ejide na ọ hanwa bụ ndị na-eme ihe a gwanụ m ka nwa 15 years enwegokwa onye nke pụtalụnụ sị na nwanne ya so na ndị akpụyalịlị sị na o so na IPOB na ESN nwoke nwaokolobịa kwukwara okwu sị na nwanne ya esoghịkwa na ozi ka nne ya arụ na-adịrọ dunyere ya ka o je gote ihe ebe a ka esi wee fụdebe anya na anya ọzọzịkwa ha fụlie mgbe ebe a na-achọzi ya bụ na akpụpụtago ya sị na ejidelie as ndị ESN nya ka ọha na eze ndị Igbo kama ha ga-etinye anya n'ihe na-eme na ndị n'ala igbo mala ihe ndị naijirian sekụ maka na nke bụ eziokwu bụ na ndị achọghị anyị ndụ hapụkwa na ihe a ha na-eme sị na ha na-echekwa obodo onwere obodo anyị ha na-echekwa maka na mgbe ihe dalụ mgbe a ka ị ga-ama na onwehị obodo ha na-echekwa ọha na eze ndị igbo ndị na-ekwuchitere igbo ọnụ ha fụlụ ka dị na insekuriti dị na naijiria si wee dị ha wee na-ekọmendị ndị nigerian military mbọ ha gbalụ iji wee mee na udo dị n'ana igbo mbọ ha gbalị n'ana igbo ha na-agbanwurọ n'ugwu awụsa mbọ ha gbalị n'ana igbo ha na-agbanwurọ n'ugwu awụsa ebe a na-atọlụ mmadụ left right center ebe niile ma ụmụazị ma okenye unu afụkwalị vidio ebe ndị nigerian military police bụzi ha nwa na-eduje ụmụazị skuul ndị na-ekirọfụ vidio a kilikwenụ ya Mando. unu afụgo ya nya bụ na ndị nigerian military sili ike nke irestore peace and eh, and harmony and eh, kwụsị insecurity n'ana igbo mana ha enwerọ ike imenwue n'ana ugwu awụsa ebe ndị na-egbu mmadụ atọ mmadụ eme mpụ na alụ dị iche iche nke ụwa na-afụ anya ha enwerọ ike ijide ofu onye n'ime ha sị na ọ nya bụ onye na-akpa ike a mana ndị ọha na eze ndị igbo nwere na-akụlụ ha aka na ha agbanịka ha agbanịka igbu ndị be unu ha agbanịka igbu ụmụ unu ha agbanịka igbu ndị unu kwesịlị ịdị na ịdị na-echedo ọ kwa ya bụ nkwado nwa ha kwadoro ha ọ kwa ya bụ mgbanị nwa ha gbanịlị mgbanị a ha gbanịlị ha na-agaghị agbanịnwu n'ugwu awụsa that takes me to Hope Uzodimma asịnụ m ka m jụọ ihe a Hope Uzodimma na-eme n'ana Igbo na-eme n'Imo steeti a na-akpọchi ụmụ okolobịa ayala ayala in the name of na a na-amụ polisi ọkụ nya bụ na o nweezi ndị nwere ike ịkpọ Hope Uzodimma oku jụọ nya kedu ihe na-eme n'Imo steeti ọ zi otu a ka ana igbo anyị sizi wee dị na o nweezi nnọọ ndị ga-ewepụta ndị okenye ga-atapenwu ọnụ ndị kpọrọ onwe ha okenye ga-atapenwu ọnụ wee jụọ ese nebanye anya n'ana malụ ihe na-emenụ anyị na ha anụ ihe niile a na-akọ maka abba kyari ihe ụfọdụ ihe ndị a ji efe anyị efe na ntị anyị ka ji ha ekweta na ọ bụ eziokwu bụ maka na onye nke anyị esobeghị na ya mbọsị a ga-aparedi nwanne gị kịta akpụghalị anya si na otu nwanne gị so na onye Eastern Security Network maọbụ so na onye IPOB ejidelu mbọsị a ị ga-eti mkpu n'oke onu ị ga-eti mkpu n'oke onu mbọsị a ka ị ga-ebido wee kwube maka mpụ na alụ na-eme n'ala igbo malụ ihe ị nwere ike ime ka mmadụ ka ọ kwụsị ofu ihe onye onye igbo ọbụla ga-ama bụ n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ ya na ka uche gị ra n'agbanyeghị ọchịchị okwu ọbụla ị nọ na ya i chelu na ị nafelugo ị nafebeghị ị nafebeghị egbugide ndị ogbenye egbugide ha gbugide ha gbugide ha gbugide ha gbugide ha gbuchaa ha a ya-abanye n'aka unu unu ndị si na unu anọtago mma unu ndị ọnụ lulu n'okwu oge na-abịa mgbe ọnụ ahụ unu ga na-asapụ ọnụ mana ọ nsị bụ ihe unu na-agbọ unu ga na-asapụ ọnụ unu a mana ọ ga-abụ ọbala bụ ihe unu ga na-agbọ a sị na-ebido n'ụtụ na a na-eji ụtụtụ achụ ewu ojii maka chi ejie adị m very very disappointed na ihe anụwa ndị ọha na eze melụ kama itinye anya malụ ihe na-eme n'ala igbo ha nọrọ na-akọmendị nigerian military na ogbugbu ha na-egbu ndị be anyị ha na-akọmendị ha akụlụ ha aka na ogbugbu ha na-egbu ndị be anyị in the name of na ha na-ejide ee, ndị- ndị ndị na-emebi iwu ọ kedu ndị a na-emebi iwu kedu ndị a ọ dị gị ka ọ ha nwa na-emebi iwu a kedu ihe gosiri gị n'ezie na ndị anụwa bụ ndị esn kedu ihe gosiri gị n'ezie na ndị a ha si gị na ọ ndị esn a na ọ ha nwa bụ ndị na-eje amụ polis steshọn ọkụ ọ maka confession anụnwa ọ bụ na ọ ha pụta eweta ofu onye o mee confession confession ọ bụ na emesie nye inwere ọ bụrụ na ị bụ onye nwere uche iche enye eche ị malụ n'ezie na ihe onye a na-ekwu bụ ihe a si ya kwuo igbo teta n'ụla adịm alaiki m na-ekwu okwu ka na na onu m na-ada n'ike n'ike otu a mana ụfọdụ ihe ndị na-eme n'ala igbo anyị a adịm aghọta ndị anụnwa kpọrọ onwe ha okenye ndị anụnwa na-achị achị maọbụ ndị anụnwa ọnụ na-elu n'okwu n'ala igbo adịm aghọta ha ndị a na-egbu egbu ma ndị a ga-egosi gị ha gbugolo agbagbugolo agbagbu ma ndị ha ya akpụghalị akpụghalị ihe ndị anụnwa bụ ndị be anyị ndị a bụ ụmụ mmadụ ndị a bụ di mmadụ ndị a bụ nna mmadụ ọtụtụ n'ime ha agaghị enwede ego nke ha ji agaghị akpọdo lọya nke ijebe kọt jije prove onwe ha innocent ndị okenye igbo ka unu binie ọtọ ka unu kwụsị mkpamkpa a na-akpa n'ala igbo ndị fulani ga-abata n'ala igbo baa n'ofu vileji gbuo mmadụ nwee onye ndị naijiria sekuriti unu sị na ha na- ha ha na-echekwa unu enweghị ike ijidere unu otu onye sị unu na onye a bụ onye mere ihe a mana unu na-akụrụ ha aka na ha na-echekwa obodo mana ihe ichekwa obodo mee o nwee onye ị ga-afụ anya ha ga-ejide ndị ndị boko haram ha e-release enye mana ha fụ ndị nke anyị agbagbuo ya gbagbuo ndị kpọrọ onwe ha okenye na-ekwuchitere igbo ọnụ a na-akụrụ ha aka sị gị na ha na-echekwa obodo ọ bụ ihe ifele ka ọ bụ i don't understand you people ebido nụ- ebi- ka anyị bido n'ụtụtụ kịta chụba ewu ojii ka anyị wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ndị nigerian army ọ bụrụ na ha ama ọlụ ha ha jere ugwu awụsa n'ebe ha kwesịrị ịnọ anyị enwerọ security challenges na-abụrọ nke ha krietiri n'ala igbo anyị ga-eji need their presence ọ bụrụ na ha na-echeka na ha esike ike ha jere ugwu awụsa ha ga-ejidere ndị bandit na terrorist na kidnappers na ihe niile ha nwejuru juru ihe niile a ha ke- ha kekpodolu were egbe bunyesie ha juru ebe a ha gaa ebe a gaa nwụtaba ha n'otu n'otu ọ mgbe a ka anyị ga-amalụ na ha na-alụ ọlụ ọkwa abba kyari na-alụ ọlụ boko haram one ka o jidere ee fulani bandit one ka o jidere fulani terrorist one ka o jidere kidnappers one ka o jidere n'ugwu awụsa mana ọ bịa na south ọ bịa na east ọ bụrụ onye na-alụ ọlụ bụrụ ya bụ onye na-ejide ndị oshi bụrụ ya bụ onye ma hideout ndị oshi onye ma hideout ndị kidnapa onye ma hideout ndị Eastern Security Network onye ma ihe niile na ihe niile na-eme n'ala Igbo ọ bụrụ ya mana Borno ebe o si be nna ya ebe o bi ada aga ya aga ugwu awụsa ebe ha- ebe ebe ebe ebe ha ncha si ada aga ya aga mana ha bịa n'ala igbo anyị na-akụrụ ha aka na ha na-echekwa anyị ọ bụrụkwa nchekwa bụ ihe nwa ọ bụrụkwa nchekwa bụ ihe nwa ka anyị wepụ na aka na aka enwe n'ofe ndị igbo tupu ọ ghọọla anyị aka mmadụ ka anyị bido n'ụtụtụ kịta ka anyị chụba na ewu ojii ka m kwụsị na ebe a ọ ga-adịkwa na mgbe ọzọ ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị ngozi mmadụ igbo niile asị m unu ka emesịa nụ